ezigbo ọyị hmm. kịta ka ị bịa kịta ka ị bịa ọ ka m wee jemere gị ozi mbanụ ị mago na etu mụ na gị na-abụbu n'ezigbo ọyị anyị dị n'ezigbo ọyị hmm. ọ bụ na m nwee ike ime nwoke ndị nke na-emekwa gị a ga-enyere ụmụ anyị aka o nwee ife m ga-emenwuru gị m mele gị o nwekwa ife m bu n'obi o atọ m ngege onye dị bụ Ogige a na-abụ mgbe ọbụla m na-ekwuru okwu na-akpọkwa Ogige onye bụ Ogige atọ m ngege o
sukasa n'oge a cheta o mama gị chọrọ ị ga-ejibega nyere ma mama gị ma nwanne gị aka o
ime bishile weta onye nwaanyị tọchi enu gị elu ịghọtaghị m asịrị m sị akwụghachi gị mmaji
ịbịanụ

Papa, mama, a sị m ka m were ohere a yọọ unu mgbaghara gbasara akparamagwa m kpazi n'ikpeazụ a amaghị m nnọọ ka o si mee eme mana biko ana m ayọ unu ụdị ife anụnwa ama emezikwa ọzọ biko gbaghara m
nwa m ọ mụ na nne gị anọ ebe a ka i jere ure banyere onye ị kpọtara anyị ebe a na ọ nya ka ị ja-alụ anyị kwerecha ị gbakwa okirikiri sị na na ọ bụzie na ọ nwa Nsụka ka ị ja-anụzi hapụkwa na anyị bi ebe a na anyị abụghị ndị Nsụka omenala anyị na ha abụghị ofu i tere anyị ure were nsị ezi wee plaster ihu anyị mana amaka o wute na anyị ka o si wute Ọlamma a nọ ebe a na-akwa ya kacha njọ ya ka ị marakwa ihe ị na-eme

ana m ekwe nkwa n'iru nne m na nna m n'ebe a n'ụdị ife a ama emenata ọzọ enweghịzi m ike iji ihe ọzọ tụnyere gị n'ụwa ma ọ bụ sị na m chọrọ ịlụ nwaanyị ọzọ Brother biko ọ bụkwa sọ Ọlamma ka ị ya na-ayọ biko ị kpọkwa m apology kwesịghị m mgbaghara ya unu ya-egbuzi m egbu adanne m gbaghalụ kwanụ

Ah, mama espiklekwe biko biko espiklekwe gana sị gị na ndụka nụrụ m ego ọ dashiri m adashi si m were ego arịọghị m anụ nọọsụ nọọsụ enu gị n'obu ọ nụ m ego enyela onwe gị nsogbu maka ịkwụ ụgwọ ịnụgo na akwụkwaghị m ọ nara m ana ee chiri chiri chiri chiri nwanne m nwaanyị ya bụ na ngụ na ndụka gara m asọ anyị gara asọkwa mụ na ya ga na asọ mana mụ na gị sọ ka anyị Hello! Eh, enyela onwe gị nsogbu na mụ na gị na-asọ ịnụgo ọ gị bụ nwanne ehe mama o ịma ụmadụ na-emechemere m ihe niile ha gbasara Ikem ka o jegoro ọnịcha jee mụma mekanik ọ bụ emechemere m ihe niile ha gbasatara anaga

onye jumadi ga na-evute confuse n'etiti mụ na gị sị daa anaghị aga na isi a na-eme mere gị na oyo m na awa ngwa spik meleke eziokwu ka nna ma gịnị bụ eziokwu ị hụghị m l'enya na o nweghị ihe iji m kpọrọ maka na m ejighị ego oyo m espik espiklekwe gịnị bụ ị ga-eji n'okwu ọnụ gara agbawa m obu

nkọlị ị sị na gịnị mere iji wee jụ ndụka bịara okwu sị na ọ chọrọ ịnụ gị ndị ahụ bụ iji wee jụ nwa nwa maazị okeke si ọnịcha wee bịa bush a sị na ya chọrọ ị jụ sị na onye nzuzu magnus ga-abịa ị nọ na-eche ọ kakwara gị mma na ijiri kịta wee mara na Magnus gị ahụ enweghị isi na mmadụ
espiklekwe maka oyo m gịnị bụ ị na-asị na o nweghị isi ka aka o nwere isi ahụrụ m oyo m n'anya and oyo m hụrụ m n'anya hafụchakwara na oyo m na-emegide isi ike mana amara m na ọ hụrụ m n'anya
asịkwara na m agwaa gị nkọlị asịkwara na m agwaa gị hafụleke ka oyo m ka m kọmana gị ịma ọma na m emechemere arenji na Ikem nwanne m jekọ ọnịcha echi ka o jee mụma ashịa eziokwu

nna m dịka ị na-aga kịta m chọrọ ka ị gbado anya ọfụma hmm? kwa ị fụrụ ka o si wee fịa nwanne gị arụ inweta ego iji kwado gị ee eh? ị na-aga kịta biko achọghịkwa m ịnụ stori na i mere nke a ma ọ na i mere ọzọ i wee wekwara ego ọga gị na nke a ji wee mee nke kacha mkpa wụ na ịma na ụmụ nwaanyị na-adị arafu mmadụ biko nwa m gbado nnọọ anya etinyekwala anya n'ụmụ nwaanyị adachọ nke na-anata ahịa ka ị were obi aṅụrị wee nata mụnwa na onwe m obi aṅụrị akpa akwanụ m na n'ihe m gwara gị ngwa jee ọfụma onna mma o ka m jee dufuo enu gị

ịnụgo m ihe niile ha mma kwuru ọ bụ na iru ọnịcha gbade anya achọla okwu nwere to ịchọrọ gị okwu savụrụ case jegide na anyị abụghị ndị case ịhụgo ma mba isi hụrụ ka ọ ha ịnụgo ma gbade anya were ya niile ha chụta chukwu n'aka amara m na ọ ya-emere anyị ebere ịnụgo bịa ka anyị pụọ bịa ka anyị pụọ ngwa bịa ka ijegide bịa dịgide o ịnụgo ọ bụrụ na iru otu ma wee ka iku ma ka anyị ma na irugo m

echi n'iji ka eme iyi eme mgbe achara gị na echi n'ime kwe me amara m onye bụ mmadụ ịyọchara m biko etile m confuse n'isi biko m emekwekwogo m eh, biko m ama m na inugwo ibe m la agwa gị ayịyọ gị m la ayọ gị ele m ayọ gị ma mekwa ọzọ eh, ịmala nọrọ otu ala ọdụgo m oyi eh, biko m ụtọ m chetakwe o otu a chetekwe chetekwe oyo ụtọ m etikwele m confuse n'isi emekwele ịnụgo ọzọ abụ m onye ara obi dịrị eju na susu susu obele elewo nke ha ojime

Mama ndo. Mama. Gị na nwanne gị nwoke na-akọ ọgọkwa. Mmakwa gwara gị na m hụrụ Mama Ebere n'ashịa taanụ. Ọ sị na nwa ya nwoke kpọrọ anyị na ọ sịrị ka a gwa anyị na Ikem erutewo Ọnịcha. mama ọ ya bụ ihe na-ewetara ị confuse ya bụ ihe na-eme ị ka ichegbu onwe gị mama echi dị Ikem erugo ọnịcha n'udo ịnụgo ozugo Ikem nwanne ma ọ bụghị ọnwụ bụ ọ nwụrụ n'o jere jee mụ esha na ọ mụtara esha na ọ kpata ego bịa leta gị enyo ga m ya mi na-eme ka enwe nwanne m igide ti m konfuz n'isi ee mama biko dịgịrị m oyi gị chọrọ ka ọ lọta gị na agba anyị ma enweghị ihe ọ pasịtara biko
mama biko unu ka aka echegbula n'onwe gị evutele n'onwe gị kọnfuz eshi dị Ikem eshi dị Ikem na-ekpere nwa gị ekpere ka o jee too lata n'udo oyo m gịnị bụ gị na-anọ tukwuetere na ezi nwa be gị na-echegbuchi onwe gịnị bụ ị na-eche
eh? ike ịnọ n'obodo Obiama agwụ agwụgwo achọrọ m ije Ọnịcha ị chọrọ ije Ọnịcha ee oyo m ka ijegide agba elu
eziokwu ka ijegide agba elu nwere onye mara mgbe ọ bụ gwa ebe ije konye ka ebu oyo m o nweghị onye ị mara na Ọnịcha n'i ye-ehukwe oyo m i ye-ehukwe gịnị bụ ihe eriri ma ijegide Ọnịcha
okwu eziokwu ama niile ego
oyo chere ka m kọwaara gị achọghị m ka ị na-echekasị onwe gị ị na-eche gị na-ebute n'onwe gị HBP HBP ihe hụ na-evu n'ime na-eme mmadụ ọbara mgbali elu achọghị m ana ga aka aka

echekwala echiche n'ụwa ee eh, anti nwaanyị udo nwere ihe m sị ka m gwa gị ma ọ bụ na aga m dị m confuse ego ọhụ họrọ na ego ndị ụka nara m asị m ka m mara sọ bụ m were nịga nịga oyo m ka oyo m wee bama na onwe nye uru ụchụọ na akpa ị na-eni eni ị na-eni eni were nwayọ na ndị mmadụ na-aṅụ m oge agwa ga-ekpughi nke bụ ezigbo ụra kịta dị isi m were nwayọ ị chọrọ iji ego mmadụ nyere gị ị ga-eji wee nyere onwe gị aka wee wee mepee aka ahụ mmadụ ihe iji hụ ndụ gị were meri ịmaghị na ha adịghị mma gị agwa na nwa gwakwa m ụdị ihe ahụ ọzọ na anyị na-ekwu iwere ihe a gara ahụrụ m otu a na-agba nwa ahụ esoro gba ọgụgụ espik lekwe na Oyom anụ ga-ezizi ezi na ndị nna anụ ga-ego o jegoro Ọnịcha akpata ego na etemeze akpatawo m ego Oyom kpata ego na ọya ịma gị na m na ya chọrọ ịla ịma gị ọ di m bụ ọ bụ iya mma anọrọ m ahụ ihe ọ gwara gị ọkọchị ọsịsa gị isi ọsịsa gị isi espik lekwe Oyom asaghị m isi na m jiri aka m sadochere onwe m isi Eh? Ị- ị- ịma gị na o- Oyom jemesiti kpata ego na ọya anụ m ego ị mara ị chọrọ ịkwa nkịta ihe a gị na nwaanyị izizi ebe a, unu akpazikwa unu akpọzi na-asa nwaanyị utu n'ihu na-ezizieri unu akpọzi na mbiko ị na-adị na-egwa gị

so unu na nkịta anụwa kee mgbe ọzọ ị na-abịa ịfụ anyị
mm, soonest of course mana ị ga-abịa visit mụ na di m as you promise ọkwa next month ka i kwu mm, nke nwa abụrọ nsogbu ọ bụrọ nsogbu chacha mana ife ya-eme ya bụ na enyi m na-achọ ime m invite to Abuja nyọta so o mee m invite to Abuja m bịa mụ na ya nọlisi obele jere m bịa fụ

ma bịa n'ihi o hey confuse ga-adị m agwa amemedega
iliu ọmụmụ were ego ọ tara na ego hụ ndụ ka nara m n'ego Oyom ka o wee bido reshọ sọbụ m were enu ga-ebido eshọ nke m Ezechitoke Abịama ka ga-agwa m ihe m jekwuje ka eme ma ọ gị na-amaghị m confuse ga-adị ma m n'isi ọ bụrụ na m anụghị Oyom ego ka o jegodo Ọnịcha Oyom ga-etokwu na Nsụka Asadu ga na-ata ahụ

anya Abuja bụkwa nnukwu obodo na-erukwa anya ala hmm? Hmm. ị ga-ejisi ike kpọta agwa nna gị na-akụziri nwunye gị Hola. Ijeoma. Ijeoma.

Magnus na-abịa ka i rie nri na nri gị adịgowo ọ bụrụzi gịnị o nweghị ihe i riri taa iriri gị mala ego ele gị aka m Magnus
kee ihe na-esogbu gị since ka ị nọ ị gbanye aka na agba ị gbatuo agbatuo i gbogo egbogo ị gbada agbada ọ gịnị ni ee ya kpọ nka gịnị rie nnicha Mama legodu m anya. ana m ele gị anya Legodu Magnus anya mama. ana m elenu gị anya nụ ihe a m dụ ọ bụ ndụ. ọ bụ ndụ bụ ihe a mama Magnus ihe a ị dụ bụ ndụ and ị dị m mkpa ị dụ m ezigbote mkpa biko ike agwụgwọ m mama ọ bụla isiri gị m nri na Nkọli ise m nwa tosi na-eleta gị anya mama na-eleta Nkọli anya na-eleta m onwe m anya ike agwụgwọ m mama ị ma na o nwehọ ọrụ dị n'obodo anyị ka ị chọrọ ịdị na-eje ọrụ ugbo ọrụ ugbo ka mma achọrọ m ge m je Ọnịcha jee gbaa mbọ dị ge ndị ibe
Ọnịcha kwa ee mama okay ị sị na ị ya eje Ọnịcha nsogbu adịghị mana kedu otu ị ya esi wee jee